zionetsa kuti kuli confusion kuli kusokonekera ku maiko amene ndi otukuka Ehe. zimenezi zikubweretsa eh, chiopsezo chakuti chifukwa chakuti ife ndife amphawi iwo atenga advantage ya kutukuka they want to influence ngakhale zoyipa zimene siti- sizili m'culture yathu sizili mchikhalidwe chathu Mukuona zimenezi mpang'onopang'ono eh, eh, chi conference chinanena kuti zikukhala ngati ni propaganda zikungolowa pang'onopang'ono choncho chifukwa tsiku lina adzapeza kuti avomera Ehe. akuluakulu athu ampingo basi under pressure basi kuti ah, Kena basi. n'kugwetseramo, Ehe. chagola. Nekuti, ah, confusion imene ikuchitika kwanzathu zinthu zimene tima- tikuzi- timazitenga kuti ndi, ndi, ndi tchimo akuzidalitsa kuti zikhale ngati si tchimo mukuona they are even failing kuti afotokozere kuti koma eh, tiziwalimbikitsa kuti azi, azi asinthe a- asinthe Mm. sakunena Kulibe- Ah, sakuyankhula sangakwanitse sa- sakunena zimenezo chifukwa iwo anavo- anazivomereza kumene kuti basi thats the style of life ndiye tikawauza zoti asinthe ndikuti its like you are hitting on the core so basi angokhala chete kuti ah basi tizingowavomera basi You- you- you- tisachite encourage to, to change that's the surprising thing namva zakuti papa wapereka ngati malamulo kwa ansembe kuti azitha kudalitsa ukwati wa amuna okhaokha kapena akazi okhaokha kudalitsa ukwati eya osati wavomereza kuti anthu azikwatirana okhaokha Koma? atapezeka anthu otero

radio alinafe ndi nthawi ya catholic perspective ndithu takulandirani kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe studio muno ndiri ndi bambo louis chikanya komanso bambo elias chizule bambo elias chizule mwaswera bwanji ndaswera samu waswera bwanji ndikukhulupirira kuti ukundimva Eh, kwambiri clear, Zikomo clear, kwambiri, zikomo, Samu. zikomo bambo louis chikanya mwaswera bwanji inensotu samu ehe ndaswera bwino aha Kaya inuyo mwaswera bwanji? Ndaswera bwino tithokoze kwambiri tatenga nthawi mwina uh, tisanakhale eh, one week ndi nthawi yatali kwambiri zambiri zachitika pakatipa bambo chizule perekani moni kwa omvera chifukwa lero alowa mpulogalamu iyo yayi moni omvera nonse uh, tasangalala kukhalanso limodzi tsiku la lero Pamene tikupitiliza nkhani imene ili mkamwa mkamwa komanso ndithu nkhani imene ili pa ili ponse ponse taiyamba dzulo kuikamba ndipo lero tikupitilizanso ndi nkhani yomweyo sitingathe kungokhala chete sitingathenso kungosiya ngati kuti palibe chimene chikuchitika nchifukwa chake ngakhale dzulo tinayankhulapo lero tikupitilizanso ndi nkhani zomwezo ndithu. Gawo lachiwiri likhalano kumva zimene Anthu ena akhala akuyankhula m'misika makamaka m'tauni ya Lilongwe kumene ndithu bambo Louis Chikanya anakayenda kufuna kumva kuti kodi anthu akuti bwanji. Bambo Louis Chikanya kapena muli ndi ndemanga tisanaike? Eh, zoonadi Sam. Uh, napitadi zina Oho, kumsika oho, chabwino. nde napeza anthu akucheza macheza wawo amanenapo za chikalata chimene chinatulukachi okay nde ndinali mchidwi ndinamvetsera ndinaona kuti mm, anthu onse amangokambirana zolakwika wauzola kuipa Zosam- zimene sanamvetse nde i had to come in pamacheza amenewo eh, oh eh, kuti mm, mukuti bwanji Eh. iyi akatolika Eh. ati apapa avomereza kuti e, ansembe awo azidalitsa makwati ali ndinu nokha mlendo mu yerusalemu e, eh, uona ufunsayo kuti chimodzimodzi ufunsayo kuti hey, eh, ah, mwamvera kuti ati pa ma, mafoni e, pa, pa facebook tawerenga ena kuti pa wireless mm -hmm. ine eh nde nangoti ndikhalitsepo oho then naganiza kuti mwina tizitenge zimene, zina zimene alankhula kuti zitithandize pa zokambirana zathu maphunziro ayo ati kanga tu palomba maphunziro sosomana ehe chabwino zokamba takamba kwambiri Ah, koma zikuchita kuonekera bambo kuti pali ambiri amene sanamve chilungamo ambiri sa- ambiri ndi kagulu konse kamene nakapeza over 20 people onse akupanga chimodzimodzi izo Eh, ndi- ndinewo i was thinking ndimaganiza kuti

Dzulo timakamba zoti ma episkopi anena kuti ayi kuno zibayima. Nde apo nde chasintha ndi chani ndi kalatayi. Eh. Eh. Kuno Chabwino. ndithu ndiona kuti palibe chimene chasintha. Koma kwinako kumene kuli mavuto. I think kalata yathandiza ndithu. Nde izo tizione mkati mwa ndime. pamene Chabwino. tikupita. Zikomo kwambiri pamenepo mwamveka bwino. Tsono anthu mitima ili dyokodyoko afuna amve kuti kodi anthuwo amati chani. Bambo Louis Chikanya tsimikizani kuti anthu amenewa atipatsa chilolezo. Eh, kwambiri Oh. anakondweranso nauzanso zoti am ndiye mumvere Ehe. mudzimvere nokha oho Eh. yayi nde tiyeni ena akudzimvera okha ena mukumva kwa nthawi yoyamba Read perspective on radio and nothing. nkhani ili mkamwamkamwa yoti akatolika akuti avomereza kuti amuna okha azidalitsa akazi okha okha azidalitsa mwaimva ife taimva tu ngati ongomva nafenso inuyo ndani ino ine ndi duncan phiri a duncan phiri mumakhala ku ndimakhala 24 aha ku 24 anthu akuti chani za nkhani imeneyi anthu tikamacheza m'malo okumanirawa nkhani anthu sanailandire bwino chifukwa zomwe zikumveka nzoti amuna sakuyenera kukwatira mwamuna mnzake ndebe sindidziwa ma opinion ambiri koma ineyo kwa ineyo ngati mbali yanga E- inuyo mwamva kuti chani pa nkhani zimenezi akuti apase ufulu anthu aja ndi ufulu wawo as- atha kumakwatirana koma ineyo mbali yanga ndikutsutsana nazo kodi a- atero kuti a- akatolika kuti azikwatirana kodi kwenikweni chimene anthu achi- sakumvetsa nchani chomwe anthu sakumvetsa nchakuti ukwati umatengera tili ndi christianity kapena ma domination enawa nzosiyana ife ngati akhristu timakhulupirira zoti aromanso ndi akhristu timakhulupirira kuti banja kapena kuti ukwati is between mkazi ndi mamuna nde zinazo ifeyo kudabwa chabwino nde um, inuyo uthenga wanu ndi wotani kwa malawi ine uthenga wanga kwa malawi ndakuti tisagonjere zikhalidwe zina ifefe agogo athu ndife ana inde ife ndinabadwa 1989 panopa ndili ndi almost 33 33 30 chakuti years koma agogo anga mayi anga ineyo banja langa ana anga sinzalola khalidwe limene likuchitika

maganyu basi maganyu thamanga thamanga senza malata munthu akagula masaka Catholic Perspective on Radio and Nothing. amayamika nkhata mwamvako nkhani izi zili mkamwamkamwa zimene akukamba anthu za maukwati ukwati okwatirana amuna okhaokha e, mwamva kuti zotani asinaviko sinamve chilichonse tangokhala munthu wamba basi simunamve zimene zatuluka posachedwa apa mwamvako kanthu kanji ndamvako akuti chani inuyo dzina ndinu nda ine ndine gavin biliard gaven biliard eh, from veradoa from dowa from veradoa aha ku dowa Mm. Ayi, mwamvako zotani akuti chani kodi Eh, mmene ndamvera nkhani ngati yokwatirana amuna okhaokha mpingo wa

ah, khalidwe okwatirana amuna okhaokha ayi ukwati omwe- okwatirana amuna okhaokha mwamva choncho ndamva choncho Ah, tsono inuyo mwa- angata mwamva zotani angata Na- ndakumbukira ndamva zakuti papa wapereka ngati malamulo kwa ansembe kuti azitha kudalitsa ukwati wa amuna okhaokha kapena akazi okhaokha kudalitsa ukwati eya osati kuvomereza kuti anthu azikwatirana okhaokha Koma? atapezeka anthu otero azitha kuwadalitsa ho kudalitsa anthu osati ukwati ukwati wa amuna okhaokha lero mwamvako kanthu ngati atsogoleri inu mwamvako zotani dzina ndani Ah, ine ndi francis pasoni kawaza a francis kawaza Yes. mwamvako zotani za za nkhani zimenezi Ah, nkhani ndamvapo zokhudzana ndi kuvomereza ukwati wa amuna okhaokha zomwe ndamvera ndamvera pawayilesi ya ndiwe ndimaitsata kwambiri ngakhipira kulitsa kuti ziyambira kuwayilesi ya bbc imene ndimaitsata dziko lonse lapansi koma kwathu kuno ndamvera kudzera Aha. Amati chani kwenikweni? amanena kuti papa ngati mkulu wa mpingo akatolika pa dziko lonse lapansi akuti ka handinge ndi andzina alumire ndingalakwitse koma akuti avomereza kuti asembe amenewa ampingo akatolika azitha azitha apatsidwa Dalitsa. mwayi woti azidalitsa mwayi wa mu- amuna okhaokha amene akondana kapena kuti amene agwirizana kuti apange banja kuwadalitsa anthuwo kapena kudalitsa ukwati u- ngati ukwati pamenepa tizinena kuti kudalitsa ukwati chifukwa anthu awiri ndiye kuti afuna kupanga ukwati pamenepo banja Eh, koma kudalitsa ukwati avomereza apapa omwe ali akulu ampingo achikatolika dziko lonse lapansi Aha. imene ndamvera ineyo atsogoleri takulandirani Eh, tikudziwe ine ndi james jasper a james jasper pa nkhani zimene zili mkamwamkamwa izi zonena kuti akuti ampingo wakatolika atavomereza chani mwamvako zotani tangomva zakutitu munthu wamkulu pasta papa atavomereza zokuti mabanja azitheka pakati pa azibambo okhaokha ndi azimayiso okhaokha zimene zili zodabwisa kwambiri mbiri ya mtundu wa malawi inuyo nkhani munamvera kuti nkhani iyitu ndaimva pa social media kuona munthu wamkuluyu atapereka saini yokwiya kwambiri kutanthauza kuvomereza kuti process imeneyi ikuyamba kugwira ntchito ndithu Catholic Perspective on Radio and Nothing. ine ndine grace edward amayi grace mumakhala kuti ndimakhala area 36 Ku area 36 nkhani ili mkamwamkamwa mwaimva iyi ya yatuluka kuti ampingo akatolika anena zaukwati akuti chani kwenikweni mwamva zotani ife nkhani imeneyi titayi- titayimva koma ife sitinasangalatsidwe nawo ife si zabwino zoti mkazi ndi mkazi azikwatirana inuyo mwamva kuti azi- a- a- mkazi ndi mkazi azikwatirana mkazi mamuma mamuna ndi mamuna azikwatirana kalata chikalata chikuti choncho iye chikalata chikuti choncho ndiye ifeyo nkhani imene taona kuti si yabwino chifukwa chani ndiye kuti pamenepopo ngati mamuna ndi mamuna akwatirana palibe phindu limene angalipeze chifukwa ngati munthu mamuna ngati wafunsira mkazi amasonyeza kuti afuna azikhalira malo amodzi azipanga bwanji pamenepo sizingatheke nzosagwira ife sitikuvomerezana nazo yayi chabwino uh, e- mu- muti inunso mwamvako motani tikudziweni kaye choyamba ine ndine mese banda amese banda mwamva zotani za nkhani zimenezi Ah, ine ndamva zoti azimu- amuna ndi mamuna adzikwatirana koma ndiona kuti si njira yabwino kukwatirana zoti mamuna ndi mamuna adzikwatirana chifukwa chani kuti anthu amene akupanga ngati zimenezo zona akawa zona mamake iwowo makolo awo mayi awo bambo awo sanakhale malo amodzi Adakhala- sanakhale malo amodzi adakhala malo amodzi ndikupanga ndikupanga iwowo koma mamuna ndi mamuna akumana akhale malo amodzi angapange mwana sizingatheke inuyo mwayimvera kuti nkhani imeneyi Ma- mafoni momwemu pawailesi anthu akuyankhula koma zo- zinthu zoti basi ndimene zili koma ife sitikugwirizana nazo chimodzimodzi ngati ineyo sizingatheke zoona kuti ndikwatirana ndi uyu ngati mnzangayu zosatheka tipangapo chani popeza kwa mamuna mamuna amafuna chida cha mkazi mkazi amafuna chida cha mamuna zitheka bwanji sizingatheke zimenezo ndipo ndizabodza aliyense amafuna mnzake akamati chilakolako nkukumana pakati pa mamuna ndi mkazi kukhala pamalo amodzi nkuthetsana chilakolako mmenemo ndimene bambo louis chikanya anachezera ndi anthu ena a mu mzinda wa lilongwe pamene iwo anayendera zina komabe anapeza anthu akukambirana nkhani zina ndi zina ndi anati ayi koma atamva kuti kodi anthu akudziwapo chani tifike ku ndemanga mwachangu kwambiri bambo chizule mmene mwamvera anthu amenewa mungakambepo chiyani ya choyamba ndi choonera kuti tikutha kuona kuti kalata imene yalembedwa uh, ndi bungwe la ku roma uh, congregation for the doctrine of faith uh, ndi zimene anthu agwira ndi zinthu zosiyana kwambiri chifukwa uh, zimene anthu akunena uh, ndi zina koma sindikudabwa chifukwa zimene anthu akunenazi ndi zimene zinaulutsidwa pa wailesi zakanema makamaka za international za bbc komanso cnn ndipo zitaulutsidwa choncho uh, anzathunso kuno a mawailesi ena a malawi momuno amene anthu amatchula kwa bambo uh, uh, chikanya um, anatengera pomwepo Ah, mwina sizinakhale bwino kuti mwina iwowo anangoyambanso kuulutsa nkhanizo asanafunse akuluakulu a mpingo kuno ku malawi koma tikaona ndithu kuti mmene chikalata chalembedwera ndi zimene anthu akunena zikusiyana chifukwa chikalata chimene chatsindika kunena kuti ukwati pakati pa mamuna ndi mamuna mkazi ndi mkazi sizovomerezedwa zili mu chikalata chimene chachokera ku vatican ndipo apapa achivomereza koma anthu onse amene anena aja akuti iyayi tamva ndithu kuti avomereza kuti ino mamuna ndi mamuna atha kukwatirana komanso kuti ansembe apatsidwa mwayi oti azidalitsa maukwati omwe zimene uh, sizoona ndizabodza uh, sizili muchikalata chimene chachokera kwa papa kapena kuchokera ku vatican Chabwino. kupatika ku vatican kalata yalembedwa inali nkhani yokhudza uh, nandina ndiye uh, ineyo ndikungoona kuti i think reaction yanga yoyamba ndi imeneyo kuti Okay. uh, i think panali ndithu kuperekedwa information ya mwina mosakhala bwino anthu mwina akumafunsa kuti mwina chinachitika nchani kuti uthenga woyenera usafike um, Uh, ineyo sindinganene kuti uthenga woyenerera sunafike bwino koma ndikuganiza kuti anthu ena anachitira dala mm -hmm. kuti apereke uthenga olakwika pa zifukwa zimene iwo ali nazo Chabwino. eh, so i think that's my first comment imene ndingathe kunena ndipo nditha kuyamba kaye ndaima pomwe zikomo kwambiri poyima bambo louis chikanya kodi chikalata chimenechi chikati chalembedwa chimakhala chikupita kwa ndani yeah. choyambirira uh, ndi mmene anthu aperekera ma, ma feelings awo anthu amene napeza zika my conclusion was i think eh, media sinagwire ntchito yabwino okay sinagwire ntchito yabwino media sinathandize anthu onani zimene atenga zolakwika ndigwirizana nawo abambo kuti mwina tinangojowera nkhani kulemba tisanayizindi tisanawerenge kumvetsa talakwitsa anthu ambiri tasokoneza anthu tapomboneza anthu ambiri i was very sorry pamsika chigulu so what happened was ntamaliza eh, kuwachita awa ochepawa nane nokhala pansi nkuyamba kuwauza anthu kunabwera chigulu Na- na- nakhala ngati tsopano mwajetsa ndinu mtauni pakati pa tauni nachita nangoti ah basi Rabbi. chichitike chichitike nayamba kufotokozera koma gulu lonse kuti ayi ana- apapa sizikumveka ndzagendedwa ine ah. ine nangoti ah, apapa think zativuta Aha. chifukwa chake mwina tipitirizebe Ehe, kumazikamba. kumayifotokoza nkhani iyi Aha. Eh, sizoona ayi kuti mpingo wavomereza kuti apa apapa avomereza kuti asemba zidalitsa maukwati amuna okhaokha ka- ayi sizoona Achi- alembanso mchikalatamo kuti mpingo uma- umavomereza ukwati wa mamuna ndi mkazi izizi ayi zimene afuna onena nkuti ngati wabwera munthu kudzapempha mamuna amene iyeyo chikhalidwe chake nchokhala ndi mamuna mnzake ndi mkatolika chifukwa mmatchalichi tili nawo ndithu anthu amenewo ngati wabwera kudzapempha mdalitseni abambo chikalatacho chinanena kuti mdalitseni osati akabwera awiri tidalitseni ngati banja ngati ukwati ayi chabwino Ndi- zimenezo olo panopa sakumvetsa ena akuti ayi anenane Anenane. Ma- madalitso ake anatsindika kuti asachitikire mtchalichi Ehe. awa ndi madalitso oti takumana pa gemu ndi munthu wa mtundu ngati ameneyo abambo chizule tidalitseni kapena anabwera pa nkhani ina ku ofesi asananyamuke akupempha ndidalitseni osati mtchalichi ayi osati kuti abwere Ali ngati ndi mzake. amudalitse ukwati ayi ndi mzake ayi chabwino ndithu ndiye pamenepo mpamene mwina anthu anayenera ndithu kuti Ndili- komanso kalata siyikungokamba za anthu okhawa okwatana amuna okhaokha inakambanso za anthu amene ali mu maukwati osavomerezeka irregular uh, unions Amitala. kapena- amitala amene anakwatirapo nkutha- nkwa- ukwati nkutha nkukakwatiranso onsewo ali in irregular marriage Situation, is marriage anthu relationship. Okay. tinangogwira kwambiri imodziyo komabe gawo ili kungotengera kuti pa wayilesi tikhoza kutero kuti gawo ili tayikamba mokwanirako bwino koma zimene tamva mu uthenga umenewu ndi zachidziwikire kuti anthu ambiri Ayi, sanazimvetse. sadamve Ayi, sanamvetse. sadamve Eh. komano kwa ena mwina aziona ngati tikubwereza umboni ndi umenewu Umboni ndi ndi umenewu kuti- gulu Ehe. kuona kuti ayi ndithu ndiye bambo Louis Chikanya munakambapo kuti atolankhani sanagwire ntchito yabwino yeah. atolankhani ambiri sanagwire ntchito ambiri sanagwire ntchito yabwino tikuyambira ndi anamandwawo a bbc eh, cnn mm -hmm. amenewo komano ndimafuna tiyambire pamenepo kuti kodi sanagwire ntchito yabwino chifukwa ninji kodi kalata iyi imapita kwa ndani? Zikatero chimachitika ndi chani mu mpingo? Imayenda bwanji? Chifukwa tikudziwa kumene inachokera, inayambira ndi funso. Kunabwera funso, kufunsa apapa, kodi tingamatani? Ndipo ndi gulu la anthu a mpingo wa Katolika m'mayiko ena amene adafunsa. Ndiye yayenda process yonse kufika na poti atolankhani amadziwa kuti pofika tsiku lakuti chigamulo chikhala chitabwera. Nde ichi ndi chigamulo chabwera. Komano chimapita kwa ndani tinene kuti eh, akulengeza A- Kulengeza. a- announcement tinene kuti chani chilengezo amati chani iwe? Yeah. Chis- amati chitsogozo dzulo timatero Apa- apa chikhala chichani declaration kulengeza Kulengeza. komanso kuunikira kuti tidzenda Ehe. bwanji chabwino Eh, kuunikira Akule- akulengeza amadziwa atolankhani akunja kuti pofika tsiku lakuti ku- kudzalengezedwa chifukwa ndi process imene imadutsa amawayankha ndithu, pali panopa ili palevo yakuti pali panopa ili pa level yakuti tsopano yafika noti yatuluka koma anangofikira pamenepo gwi ehe avomera Ehe, ah. koma chimapita kwa ndani chikalata chimene chikalata chimene chapita kwa ana- announcement kwa onse akhristu okay achikatolika makamaka anoti ansembetu ehe amene amadalitsawo chifukwa ni nkhani yokhudza kudalitsa gulu linalake la anthu limene kale panali ma controversy chifukwa cha ana chifukwa cha zimenezo anthu ena anapita kuti ah, bwanji muiunike nkhani iyi Akoze- ayikonze then zimene ana- atayikonze nkupatsa apapa kuti ayione apapa nkuvomereza nkuyilengeza nde akulengeza akudziwitsa anthu onse akatolika makamaka ansembe amene amadalitsawo kuti wansembe asakane kudalitsa munthu atapempha kuti awadalitse munthu wa mtunduwo dzulo tinakambapo background ya nkhani iyi mwina ndi bwino amene sanamvere adziwe Chabwino. kuti nkhani iyi yachokera ku sinodi imene apapa anayitanitsa yokhudza mabanja tione mavuto amene mabanja masiku ano akukumana nawo uh, ma challenges amene okhudzana ndi za family amene alipo ndiye anapereka makalata ku maiko onse kuti apereke ma challenges amene ata ma feedback atabwera anayitanitsa a- a- ma bishop eh, kwathu kuno ambuye tambala anali komweko anapita kukayimira malawi ndipo kumenekoko kunali mafunso amene anatengedwa kuti mafunso awa ndi ofunikira otino akambidwe ndipo mafunso amenewo anapititsidwa kwa apapa kuti apereke yankho eh, mafunso amenewa amatchedwa kuti dubia pa chilatini kuti papayo ayankhe kuti kodi nkhaniyi ikuti bwanji ndipo nkhani imodzi imene anafunsidwa ndi imeneyi Chifukwa chakuti kumayiko kwina, chifukwa choti mayiko anavomereza ukwati wa amuna okhaokha kapena akazi okhaokha, anthu a mtundu umenewu amapita kumeneko kukapempha kuti, Mutidalitse kapena mumange ukwati wathu. Kotero kuti mayiko ena monga ku Germany, ansembe ena anayamba kudalitsa ukwati. Ndipo anthu amadabwa, Haa, Katolika inayamba liti kudalitsa ukwati woterewu? Mayiko ena amapita, "Ah, ifetu akutivutitsa anthu. Ya? ndiye apapa anayenera abwere ndi stand ndi yankho kudzera mu bungwe limeneli limene alemba chikalata ndiye monga nanena dzulo pali mfundo ziwiri mu yankho limeneli zimene apapa anayankha kunena ukwati ndi wamamuna ndi mkazi basi So, kwauza anthu amene aja anayamba odalitsa ukwati kuti inu zimenezi siyani sizovomerezeka komano anthu amenewa ngati njira imodzi yoti sitikwata- sitikwakana chanichani kapena kuti kwa- ku- ku- kuwapanga kuti sali mbumba ya mulungu iwo atha kungolandirako kaya ngati madalitso amene afotokozedwa aja Chabwino. madalitso achifundo chabwino amene afotokoza kuti atha kulandiridwa mwa njira iyi ndi iyi ndi iyi chabwino ndithu kwa amene simnathe kutsatira bwino mwina mukumva kwa nthawi yoyamba ndi mmenemo bambo uh, elias chizule atipatsa background ndithu kuti zinali moteromo nkhani yathu ikupitirira bambo louis chikanya mwina musanafike pa notsi zambiri zimene ndaziona apo kodi uh, papa amapereka uh, ulangizi kapena eh, kulamula motani tikuyankhula chichewa pano mwina mm. chizungu chake nkumatero kuti eh, amayankhula motani ndipo ndi zinthu ziti zimene zimabwera ndipo impact yake imakhala yotani ngati ndamveka bwino bambo eh, eh, mwamveka okay eh, apapa akalankhula amakhala malevels osiyanasiyana mm-hmm. kuti pali zina zimene amalankhula mwina akulalika Ehe. akamalalika anthu amakhala tcheru zimene anena anena kutchera khutu apapa Eh, zimakhala pa ulaliki Mhm. zimene mwina mphamvu yake singafanane ndi zimene angazinene eh, aku eh, tinene kuti mwina aku- amene zachitikira apapa Ehe, kuti apatsidwa eh, chikalata akulengeza eh, nzosiyana ndi mphamvu za paulaliki okay eh, apapa mphamvu zake zikhoza kukhala zokulirapo eh, kuti m- tsopano akhristu tikulengeza izi tsopano okay eh, tizichita izi akulengeza sizingafananenso ndi mphamvu zina mphamvu izi- izi izi zikhoza kucheperapo zikhoza kukulirapo ndi za mphamvu zimene aku- akunena kuti decree Chi- eh, tingoti osati chigamulonso koma lamulo Chifukwa decree imafanana ndi lamulo. Amati it's, a, it's an official statement that has a force of a law ndi decree ndiye iko- imakhala ya mphamvupo kuposa declaration kuposa maulaliko okay Ehe. Okay. ndi ndi njira zina zimene amatha kupangira communicate pali ma exhortation exhortation chizungu chake amatero koma mwina pachichewa tinganene kuti kulimbikitsa akhristu pa zina zake Okay. mwachitsanzo uh, akambirana za sinodi amaliza nde pamapeto pake amalemba chikalata mwakabuku ndithu nde amatchulanso kuti exhortation nde amalemba zonse zimene ma resolutions amene achitika pa msonkhano wa sinodi kuti kodi tizichita motani izi chimodzimodzinso ngati episkopi sinodi yaku diocese yatha episkopi pamapeto amalembanso chikalata mwakabuku kuti tsopano tagwirizana izi izi izi nde amati exhortation kuleza ndi kulimbikitsa akhristu kuti tizitsatira zimenezo okay. ehe mwina tinene motero kuti ndiye malevels bambo chizule malevels mwamva uh, mphamvu zimene zili ndi decree panopa tikukamba nkhani ya decree mm. kulengeza mm. akalengeza mphamvu zimene decree ili nazo ndi zotani okay um, mmene afotokozera apapa akamanena decree aah ndiye kuti akulankhula ndi mphamvu za lamulo komanso mphamvu zonse za uh, udindo wawo kapena kuti office mm -hmm. yeah. uh, pachizu, pachizu chilatini amanena kuti akuyankhula ex cathedra kulankhula ndi mpando wawo okay ndi udindo wawo ndi ulamuliro wonse imene imatchedwa kuti decree akayankhula choncho apapa ndiye kuti palibe amene anga sangatsate china chilichonse chimene anenacho aliyense akuyenera kutani kutsatira chabwino E, apapa mmene ayankhulira sanayankhule mwa mtundu umenewo ayi imeneyi ndi declaration announcement kungolengeza kudzera ku bungwe lina ngakhale iwo avomereza kuti zilengezedwe sakulankhula mwalamulo chifukwa mu chikalata chimenechichi ah, ah, chi- zikukambidwamo ndithu kuti ansembe sokakamizidwa ku, ku, ku, ku, kuti adalitse munthu wa mtundu amene amene anakwatirana ah, ndi mwamuna mnzake kapena ndi mkazi mnzake koma aone malingana ndi kuunika kwa m'mutu mwawo, discretion yawo, ndi nzeru zawo, kuti kodi achite motani. Nch, ichi nchifukwa chake taona ma episkopi aku Malawi a, atanena kuti a, apapa zimene anena zonse tikugwirizana nazo kwathunthu. Koma padakali pano kunoko izizi sitiyamba kaye eh, iwowa potero sikuti akuphwanya lamulo lina lililonse ayi chifukwa ah, mayankhulidwe a papa popanga declaration eh, sanayankhule ndi mphamvu zonse za ulamuliro kapena mphamvu zonse za office nchifukwa chake maepiskopi athu kunoko anena choncho ndaona ah, ah, ah, ujeni uh, mutu wa nkhani pa uh, nyuzi ina ya lero ananena kuti the malawian bishops are rebuff a, a pop Is it kukana eh, Times kukana nation i think Yeah, one nation of the two. nation Ana- ananena no choncho. times inali yoti inali times? ngati kuti moderate. maepiscope akutsutsa ayi and Nation. mwina tipezereponso mwayi wowaunikira anzathuwo Ehe. kuti pamenepo mwina sanamve- sanamvetse bwino Ah, malamulo a mpingo ah, amayenda mmene tikunenera mphamvu za kulengeza kwa chinthu kuchokera ku vatican zili mosiyanasiyana Chabwino. pali decree pali declaration pali exhortation Ah, onsewa ndi makalata komanso ndi kulen- ndi kuyankhulidwa kuchokera komweko koma zimakhala ndi effect yosiyana malingana ndi zotsatira zake mawu anu ali mkamwa ndinayankhula ndi bambo uh, israel madziakaphwa ndi mphunzitsi ku catholic university eh, nthambi ya ku lilongwe iwowa ndi mmodzi mwa ansembe anzanu amene anapanga za lamulo la mumpingo canon law bambo israel mukuwadziwa ndiye titamva ndinafunsa funso limeneli kuti kodi zimene achita aepiskopi aku malawi pokana kuti tisayambe msanga nzogwirizana ndi malamulo a mpingo ndiye titamva yankho lawo Tiye. koma si kuti mukusiyana kwambiri timve chabwino matsaka pa uh, zimene akamba aepiskopi akuno ku malawi zikugwirizana ndi malamulo a mpingo inu ndi canonist eh zikugwirizana chifukwa practically timanena kuti eh, episcopal conference ili ndi mwayi wopanga timalamulo tina kapena kulongosolera malamulo eh, ntchito yawo ndi kulongosolera kuti anthu atsatire bwino malamulo motero kuti sangapange chimene chili contrary to malamulo. Atha kupanga kalamulo kakang'ono kamene sikali contrary to universal law, awa amakhala ma particular laws, motero kuti akakhala pansi akasainira chonchichi akuluakulu amadziwa kuti zimene takambazi ndi zanzeru ndithu, ndi zoyenera. Chifukwa ngati muli chinachake chotsutsana, okha ayenera kuyamba kuzitsutsa kuti apa tikutsutsana kale ndi mpingo. Okay. Ndiye mmene yamalizira kalata imeneyi ya kuno ku Malawi kunena kuti kuno ku Malawi sitikuzifuna pamene ku Rome kwatuluka uthenga kuti tiyeni tiziwadalitsa. Anayankha ananena kuti, Apereka statement imene ija chifukwa kulibe ma signs okuti anthu ngati amenewa amapezeka. Ndipo atha kumaonetsera mmene amaonetsera kwinako. So, sangapange. Chabwino. Practically, it's just an underlying statement. Chabwino, mmenemo ndi mmene ayankhira ndithu bambo Israel Madziakaphwa. Wansembe wa mpingo wakatolika wa ku Mangochi Diocese koma akutumikira ku Catholic University nthambi ya ku Lilongwe ndipo tinakumana mu Lilongwe. Mmenemo ndi mmene ayankhira bambo ndiye mwina poti zikufanana kwambiri ndi mmene munayankhulira sitichita kuti tibwereze koma mwina tiwadziwitse omvera kuti tsopano tilowa gawo limene azifunsa mafunso kuti mwina zina ndi zina zimene munakonzekera muzitha kuyankha kwa anthu amenewa. eh, sitikuyembekezera kuti anthu aziimba foni pano nkumadandaula nkumatitukwana ife amene tili pano ayi tikuyembekezera kuti inu nonse amene mukhale mukulowa mpulogalamu iyi mukhale mukufuna kumva kwa ansembe athu amene ali mpulogalamu iyi kuti kodi chenicheni nchiyani pamene patsala ndi pati pamene simunamvetse kuti mumvetsetse ndithudi kwa amene akhale akulowa ndi cholinga chotukwana tizidulana pano kuti Eh, tikuyembekeza kuti apapa tifuna tithandizane tonse Tithandizane. Kuti amvetse anthu ni kodi mpati sunamvetsa kuti yani mm-hmm. nanga ungoyambotukwana sunamvetsa eh, ndimafuna ndingoneneratu samu kuti eh, kuphatikizapo episcopal conference ya kumalawi mm. ma conference enanso amaiko ena mm -hmm. ayankhaso chabwino eh, ena tafanana ena ngati kuzambia aneneratu kuti aa mm. zetamva zonse mm -hmm. koma sitipanga implement mm -hmm. pali pano mpakana anthu tichite reflect for further reflection and yes. not implementation achita neneratu mm -hmm. we will not implement but we allow for further reflection mm -hmm. aku aku malawi ndi anoti no eh. aku kenya nawonso anena kuti tamva zamveka koma ife timakhulupi tima tikumvetsa madalitso kuti aah zimene anenera apapa kuti its on a personal basis kuti munthu wangobwera kuti ati ndidalitseni osati za ukwatizi ayi eh, aku Kenya nawonso akumvetsa choncho koma sakusiyana kwambiri ndi anzawo ngati akumalawi ndi aku Zambia angolemekeza mmene anenera aku Roma anzathu aku Philippines eh, ndi a- aku Philippines ndi ayifotokoza bwino nkhani yawo eh, afotokoza madalitso kuti madalitso ali pa- pawiri odziwika bwino Pali madalitso omfu- ompa- ompempherera munthu kumchotsa ziwanda ndi amati blessing of exorcism Eh, kuti mtu ti- ti- timpempherere timchotse ziwanda madalitso ena ndi madalitso a kumuyeretsa eh, blessing of sanctification ndi akunena kuti mu- munthu kumdalitsa madalitso amene um- kumfunira zabwino kumfunira kuti mulungu amuyeretse Ehe. madalitso a kumchotsa ziwanda nkuti ngati munthu ali ndi ziwanda zina zake umpempherere kumdalitsa zichoke then akuti mmene akumvetsera sono madalitso amene anena apapa akuti kuti awa madalitso achitatuwa amene anena apapa ndi madalitso achifundo si madalitso a- a oyeretsa ayi si madalitso o- ochotsa ziwanda ayi koma ndi ma- ndi madalitso achifundo ndi aku- akufotokozera kuti mmene anafotokozera eh, thomas wakwa akwino oyera mmene amamvetsera chifundo ni augustino oyera akunena kuti chifundo ndiye kuti ni kumvera kum, ku, ku, kuma, kumva naye ku- kupweteka munthu amene akumva kupweteka komanso kuyesesa kumthandiza kuti achokemo mmavuto aja amene akumva kupweteka chabwino eh, feeling with somebody who is feeling the pain Ehe. Ndiye- ndiye zimene aku- akutanthauza chikalata ichichi Chabwino. osati madalitso omuyeretsa chifukwa tikanena kuti madalitso omuyeretsa Ndiye tizip, tizimpatsa madalitso moyeretsa munthu uyu amene ali pa ubwenzi wa mwamuna ndi mwamuna mzake ndi mkazi ndi ndiyoti sigwira chifukwa chakuti Mulu, Mulungu amafuna munthu amuyere, amuyeretse achoke mu zoyipa chabwino achoke mu satana ndiye inu mungomudalitsa chabe sachoka mu satana ndiyoti si- simu- simunamuyeretse chabwino koma mulungu afu- afuna kutanthauza kuti timudalitse mongopanga naye feel zimene aku- aku- akupitamo chabwino Ehe. ku philippines ndi ku asia kumeneko Philippines, eh, ma- Yeah, ma- I think mapita- anaonjezera um, anaonjezeranso kunena kuti munthu amene amene akupatsidwa madalitso achifundo mwa njira imeneyi auzidwe Une- au- ansembe apeze mawu apadera pomudalitsa kuti iyeyonso azindikire kuti akulandira madalitso a mtundu umenewu madalitso achifundo okay omuthandiza kuti iyeyo a, a, a, akungoyenda naye mu njira yonena kuti mwina atha kuchoka ukoko sinkhani yokhala ngati kuti basi its just normal ayi Okay, okay. ndimene anenera anzathu ako Ni- ni- a- a- apitirizaso kuti cholingaso cha mabless achifundo choti iso eh, pamene wansembe akusankha mawu abwino pamene akumdalitsa asankhe mawu onena kuti akamamva munthu uja akhale ndi mtima woti asinthe Oho. Ehe. atembenuke mtima chifukwa chake dzulo tinanena kuti Bwanji akuluakuluwa aku Dicastery sanaikepo, sanatsindike pa nkhani yakuti anthu amenewa azitembenuka mtima chifukwa angoti tiziwadalitsa basi? Basi asatembenuke mtima basi tingowadalitsa basi azipitiliza? Chabwino. Are we blessing the life style mmene Chabwino. akunena kuti it's not blessing the life style kuti basi go and continue Ah, ah. Chabwino. koma to bless them to change, to convert. Mutu wathu waukulu umene tikhale tikukambirana ndi nkhani ya maiko aku Africa zimene achita pa nkhani imeneyi koma tisanafike kumeneko ndimafuna titamva kaye eh, mafunso mutamva anthu amene akutitsatira kuti kodi nkhawa zawo zili potani Hello. muli bwanji Ndili bwino kaya. tili bwino takulandirani Radio Alinafe catholic perspective zikomo ndinu ndani kuti Ine Yasini Idi kuno ku Lilongwe. Ayasini Idi ku Lilongwe funsani. Ya. Mm, muli ndi funso. 36. Ku 36 muli ndi funso. Ya ndili ndi funso. Ya. Ya mabishopu akufotokoza momveka bwino kunena kuti malingana ndi mmene kalata ikunenera kunena kuti anthu azingowadalitsa kunena kuti pasogolo azapeza kuti akusintha nkutembenuka mtima nkuyamba kuyenda monga mmene zimayenera ku tchalitchi. Mm. Ndiye ndimafuna ndifunseko kunena kuti kodi zimatheka munthu kumudalisa ndi uchimo chifukwa apopo mmene zikumvekera zikukhala ngati kuti munthu wapanga kale cholakwira Mulungu Mm. nde akumudalisanso kunena kuti aziyendabe ndi uchimo nde sindidziwa zoti kodi malemba amenewa akuchokera pati pati Chabwino, mufuna kuyankheni pompo kapena mumvera pa wireless? Apo ndimvera wailesi abwana. Ndathokoza kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo. Aha, funso lamveka bwino kwambiri. Em, Titengeretu lina kapena? okay, ti. Alo, muli bwanji? Tili bwino, tikudziweni ndi kumene mukuimbira? Lizness Chauya ku 24. Andani? Lizness Chauya. A Lizness Chauya ku area 24 funsani funso lanu. Nonifanisikana kuti Iwo pamene akunena zimenezo nkuti munthuyo azimudalitsa, awadalitsa bwanji anthuwo pakuti iwo ali ndi uchimo kale, kumeneko sikuvomereza zonena kuti akuyenera kukwatira akazi okha okha kapena amuna okhaokha? Chabwino, mufuna mumve pompa kapena mumvera pa wailesi? Andiyankhe pompa. Akuti muwayankhe amenewo. Uh, pompa mm. Aha, funso simunasiyane kwambiri ndi oyamba aja mm. Uh, titafotokozapo za madalitso kuti pali madalitso a kumdalitsa munthu kumchotsa ziwanda Mm. kumdalitsa munthu eh, mwina chifukwa cha kum, kumpemphera kumpemphera zabwino kapena kumfunira zabwino Mm. ehe ndiye funso lanu kuti mumdalitsa bwanji munthu amene akukapitiriza kukachita zoyipa Mm. komanso choyambira chimene mudziwe nchakuti sikuti as- wansembeyo pamene akunena kuti asa akhoza kudalitsa munthu ameneyo sikuti a- azinka kukafunafuna anthu kuti aziwadalitsa ayi Mm. ngati wapemphedwa kuti abambo ndidalitseni Mm. eh, munthu wangobwera payekha koma munthuyo mwina akhoza kukhala kuti ali ndi ubwenzi wa mwamu- mwamuna mzake kapena mkazi mzake zikhozotheka wansembe akudziwa kapena ayi Mm. koma akapempha munthu ameneyo wangobwera yekha mdalitseni akunena kuti chikalata chiona kuti osakana mumdalitse Ndiyeno tikatenga mmene akufotokozera maepiskopi ena tsopano amene ayankhapo, akunena kuti tiwalimbikitse anthu amenewo kuti asinthe. Cholinga cha dalitso likhale lakuti timfunire zabwino kuti atembenuke mtima. Chifukwa madalitso sangagwire ntchito pa munthu amene mukumdalitsa koma akupitirizabe kukachita zoipa. Madalitso sagwira ntchito. Ndipo apo padzikhala zoti munthu uja mwampanga mudzipanganso kafukufuku zoti akusintha kapena akuyendabe mchomwecho. Amene angakwanitse akhoza kuchita kafukufuku ameneyo. Wansembe wina akhoza kukhala kuti ndingodutsa, sindi sindine wakumeneko ndangodutsapo ndiye zikhoza kuvuta kuti ndimf- ndimpanga ndimpanga folo bwanji munthu ameneyo. zikomo Komanso anenetsanso kuti wansembeyo apeze mawu abwino omudalitsira munthu uja. Mm, Ndiye akakhala ineyo nditi ndichitopezeratu ndipezeratu mawu abwino. Ndizimuwuza kuti tsono musinthe mm, muleke zimenezi. Mm. ndikakhala kuti ndimudziwatu munthuyo eti chifukwa akhoza kukhala munthu kuti sindimudziwa kuti amachita zimenezo Mm. e, ndiye sindinganene koma kuti ndikudziwa kapena atandiuza kuti abambo ine ndili vuto lakuti mwinanso zikhoza kukhala atanena kuti ndili vuto lakuti ndikhoza kuganiza kuti mwina afuna ndimpempherere kuti asinthe Mm. ehe so ndidzanena kuti tsono khalidwe limeneli muleke Chabwino. tathokoza my listeners tathokoza kwambiri madzulo abwino Inunso. zikomo samu Eh, eh, abambo ineyo be Louis. i have a problem ndi chikalata chimene chachokera ku Dicastery chimene apapa achivomereza Ndivo- ndibwerezanso vuto langa kuti sanachite emphasize pa conversion chabwino angonena kuti tizisiye Koma- izi zilimo monga mwanena kale makalata ena a episkopi Anenera. kuno ku africa ayikapo Eh. conversion kuti eh, pakufunika kutembenuka mtima e, m- ineyo m- ndiona ngati maganizo anga ndiona kuti ngati kuti the church in rome is succumbing to pressure ya ma society yakumeneko chabwino kuti basi tingozisiya tavomereza titenge anthu awiri muli bwanji muli bwanji Ndili bwino inu muli bwanji? ndili bwino tikudziweni ndi kumene mukuyimbira Ine mayi Jesse Kasonda Mwaza kuno kwa Kachilira. oho kwa Kachilira nkuti ku Lilongwe Iye chiseka imeneyo mlale Aha, pali. ah, mlale parish tiyankhuleni mayi Ah, pamenepo kodi madalitso amenewo amene muziwapatsa anthu amenewowo. azikhalabe ali awiri azibambo okhaokha kuti abwera kwa inu kuti abambo mutipatse madalitso kapena azibwera paokha paokha aha chabwino Ah, akuyankheni pamenepa kapena mumvera pa wireless ndimvera pa wireless zikomo kwambiri mayi eya abambo ap- apitirize ningoyambako uh, funso labwino kwambiri ndiye mavuto anga amenewo funso limene amenewo ndiye mavuto anga Chabwino. chifukwa ineyo munthu singamdalitse amene wandiuza kuti akukapitiriza zomwezo simdalitsa Chabwino. chifukwa ndanena kuti ndizisankha mawu omuuza kuti tsono mkulu muleke izi koma tinene pano bambo uh, nchizule aepiskopi aku malawi akuti chani chifukwa mwina anthu azibwerera mb- ah, mbuyo kwambiri chifukwa panopa nkhani yapita patsogolo kuti aepiskopi ayankhula alangiza zimene malawi ikuyenera kumachita Mwina mukhozanso kulangizapo poyankha funso limenelo. Ku Malawi kuno madalitso amenewa a episkopi anena kuti zimenezi siziyamba mpaka kutsogolo kuno kuti tibasinkhasinkha chifukwa ili si vuto lalikulu kwambiri kuno ku Malawi kuti tili ndi anthu a mtundu umenewu koma mwina kumayiko a anzathu ndiye n'chifukwa chake maepiskopi anena kuti kunoko zimenezizi mwina si vuto lalikulu koma ndiwatsindikire omvera kunena kuti um, nkhani ya anthu a mtundu uwu ndi nkhani imene ndithu eh, ifeyo kunoko sinafikepo ayi koma kwa anzathuko ndi vuto lalikulu anthu awawatu uh, amanena kuti ife tidabadwa choncho ndipo ukacheza nawo ena amalira ndi kumvetsa chisoni kwambiri kuti ah, mukutikaniranji, you know? ena amanena kuti ndi chisankho chawo izi zimene zinapangitsa kuti maiko akwawoko awavomere kunena kuti ah, mutha kumamanga makwati anu and they are taking those same things kuti ah, ife tinabadwa choncho ena amati ati ali ndi ziwalo ziwiri pamenepo bambo ena ati ali ndi ziwalo ziwiri mupasiyanitsiretu mwakamba kuti mutha kumamanga maukwati anu nde munatchula poti maiko ndamene anavomereza okay kuti malamulo a- a dziko tsopano yeah so because eh, nkhaniyi ikuchokera ku zimene maiko anapanga ngati olamulira maiko Maboma. athu a Malawi muno avomeredwa kuti ngati, ngati dziko eti malamulo athu malamulo athu munthu atha kumakwatirana ndi, ndi mwamuna mnzake Kwa DC, ulikuwa kwa DC. komanso ndinu ndi ufulu wanu nde anthu aja akabwera ku tchalitchi akukanidwa so the issue is becoming complex because ikukhala ngati ya malamulo legal ikukhala ngati ya marights ikukhala ngatinso ya spiritual ya mpingo ndiye ndi chifukwa chake nkhanizi zakhala ngati kuti zabwera ku mpingo eh, izi tikukamba kuti om- omvera azimvetse chifukwa chonena kuti um, anthu amenewawa mmene ndikufotokozera mm -hmm. ena amanena kuti ife tinabadwa choncho mm -hmm. amadandaula koma ndeno nkhani ndi iyi kodi iweyo mwana wako mmodzi tingo omvera amene akundimvetsera mm -hmm. tiyerekeze kodi mwana wanu mmodzi atanena kuti ndasankha za ugeyi mm -hmm. tingathe kungomthamangitsiratu mnyumba kuti basi asazabwereso mm -hmm. tisiya kumpatsa sima So this is what the church is trying to do kunena kuti nkhaniyi imene ili yovutira kumeneko uh, kodi tingapereke uh, chithandizo chotani cha ubusa pastoral uh, care ya anthu amene wawa chabwino ndiye nchifukwa chakeno anaf- afotokoza kuti madalitso amenewa monga kunena kuti ndibwere ku- kuyankha funso lija eti atha kuperekedwa kwa munthu mmodzi payekha. Atha kuperekedwanso kwa anthu awiri, atatu, folo olo ambiri. Koma madalitsowa anenedwa kunena kuti asaperekedwe m'tchalitchi. Asaperekedwe ndi mwambo wina Mwambo. uliwonse wokhala ngati kuti tikuyerekeza kuti tikuma- tikudalitsa ukwati. Chabwino. Anthu asabwere a- akusonyeza kuti ifeyo tili pa banja kapena kuti tiku- akupempha kuti dali- dalitsani ukwati wathu. Ayi. Chabwino. Zimenezozo zaletsedwa. Ndipo madalitso awa, ndibwerezanso, kuna, ndi madalitso amene munthu a, akupempha pa msewu, akupempha a, kaya ndi mu ofesi, akupempha a, pa, pa car park kapena paliponse. Osati kuti akubwera, kudza- kudzabwera kutchalitchi kuti abambo mutida- mutidalitsire- mutidalitse ifeyo ngati anthu oti tinakwatirana anthu okhaokha. Ayi. Chabwino. Ndi madalitso awa oti atha kuperekedwa kwa wina aliyense, olo ngakhale munthu amene si Mkatolika. Chabwino.

muli bwanji Ena, muli bwanji ndi bwino muli bwanji? tili bwino tikudziweni ndi kumene muli Ine Jono Waizi kumbira kulongolera. ayi a ndani mwati ndani awaizi Joel Waizi. a joel waizi chabwino tiyankhuleni Wanga ndifunso. fusani Ndimafuna ndifunse kuti kodi akati mdalitso kwenikweni ndi chani? mhm madalitso kapena mdalitso ndiyankhe pompa ndifunse funso lina mufunse funso lina okay eh, mwachangu changu kudalitsa munthu kumdalitsa munthu Eh. eh. kuti kumufunira zabwino Eh, kumufunira madalitso a mulungu kumufunira zabwino za mulungu kuti mulungu am- amuthandize eh, ehe kamuna amuyeretse mulungu amuyeretse kapena mu- mulungu amuchotse mzoyipa eh, ehe nde pamakhala mawu ake amene amanenedwa ndi mbusa kapena wansembe eh, kapena mwina makolo chifukwa makolonso angathe kudalitsa ana eh, tingathe kudalitsana tokhatokha kuti kufunirana zabwino kudalitsa eh, ehe komanso kumpempherera eh, kuti mulungu amuyeretse munthu eh, amuchotse mu zoyipa mu satana mu, mu demoni eh. ndiye kudalitsa ehe zabwino. Ndithu, ndithu. Ndiye nanga poti pa malamulo a Mulungu maukwati a amuna okhaokha ndi chinthu choti chodetsedwa pamaso pa Mulungu. Ndiye zingatheke bwanji kuti anthuwo kapena munthuyo alandire mdalitso? aa ndi pamene ndinena kuti sikuti mukudalitsa mudalitsa ukwatiwo ayi kapena ubale wa ubwenzi wawo ayi simudalitsa zimenezo chifukwa munthu akhoza kubwera amene ali amachita za ukwati umenewo payekha chifukwa apapa wangopempha payekha madalitso mwina akupempha kuti ah, ine lero sindinadzuke bwino abambo ndifuna mundidalitseko afuna kutanthauza kuti Mul- mulungu andi- andi- andithandize ndichire mwina akhoza kukhala madalitso amenewo kapena abambo ine ndili pa ulendo ndichokapo ndipita ku Mponela ndidalitseni ehe osati kuti mudalitsa ukwatiwo ayi E, chifukwa ku- kudalitsa kumeneku nkhoza kudalitsa wina aliyense kaya ndi wopemphera kapena osapemphera nkhoza kumdalitsa atapempha madalitso osamkanira tsono awa i think funso lawo bambo aku- aku- akufunsa kuti akuti munthuyo ndi wodetsedwa ndiye adalitsika bwanji poyamba mwina ti- timvetsetsane kuti dali madalitso ndi pemphero ndi, nji- ndi njira imodzi ya mapemphero Ma- tili ndi mapemphero osiyanasiyana amumtima ochokera kwa ansembe kuti akuti da, ku- da, madalitso ndi pemphero so abambo anafotokoza kunena kuti madalitso ndi kumfunira munthu zabwino munthu uyuyo amene tikumtenga kuti ndi wochimwayo madalitso ndi omuthandiza kwa njira ina kuti athandizike ku mapendekero ake kapena mavuto ake auchimo amene ali nawo ndichifukwa ake akunena kuti ndi madalitso achifundo Ya, nchifukwa chake akunena kuti ansembe akamamu akamamudalitsa a ndi bwino ngati makonferensi ina anena kuti amu, a, a, a, a, amuuze mawu onena kuti akatani akasinthe ndiye uh, mwina uh, kuti kaya ndani ku 24 uko mungodziwa kuti mu- Njombe, munthu why? munthu o- ochimwa ngati ameneyo Kumudalitsa kapena kum'pempherera ndi njira ina yomuthandiza kuti achoke m'mavuto ake. Ndipo iyeyo pobwera kudzapempha mdalitso, athanso kukhala kuti akupempha zomwezo. Monga mmenenso timatha kubweretsera munthu wa ziwanda zoipa kuti apemphereredwe kapena kuti adalitsidwe. A Joel, n'kuthekanso kuti mwina alipo ena amachita mchitidwe umenewu koma mwina sakufuna, afuna ataleka. ndiye akhoza kubwera kuti abambo mundithandize mundipempherere ndifuna ndileke izizi ehe mwina akhoza kubwera nzimenezo koma nkutheka mmene afunsira amayi ena nkutheka kuti ena amangobwera akuchita kudziwa kuti ine izi sindingaleke basi ndingopita kwa ansembe ah, basi akandidalitse koma safuna kusiya ndiye kuti chifundo cha mulungu chili ngati u- su- u- u- u- sukuchi sukuchigwiritsa ntchito bwino chifundo cha mulungu chifukwa kudalitsa kuja nkofuna kuti ukhale ndi chiyanjano ndi mulungu uyanjane ndi mulungu uyanjana bwanji ndi mulungu ngati sukufuna kusintha chabwino ndiye Chifukwa a Joel kalata omwe titere ya chonchi chifukwa yatsindikanso izi- kuti- izi zitikhala upitiriza koma awa ali pa laini mwinanso ena akhoza kuifuna lainiyo komano ndimafuna ndiwafunse funso limodzi a Joel a Joel ndili ndi funso limodzi kwa inuyo. Uh, mwamvapo zonena kuti aepiskopi ku Malawi alemba kalata? Ah, izozo ndamva pa pa pawailesi pamene mumafotokoza koma pa nkhani nde sindinamvere. Okay. Koma Eh. ut- uthenga umene mwatolapo ndi wotani kuti anena kuti chani aepiskopi a ku Malawi? Anena kuti sikuti avomere ngati ukoko sikuti avomereza kuti maukwati amuna okhaokha azimangidwa ayi. Aha. Koma Ngati munthu payekha akufuna kuti alandire mdalitso kuti ine ndipange choncho eti ayenera kuti akumane ndi ansembe pa- pawokha osati ngati kutchetchi ayi okay Eh, chabwino mukhale pompo kuti tikamamaliza programu iyi tikhala tikufotokoza kuti kodi aepiskopi a ku malawi anena chani pa nkhani imeneyi tathokoza kwambiri a joel wise chabwino chabwino zikomo Ah, okay samu tiwayankhe amayi ena aja komanso pali a, a john ku 47 yes Ah, pali ayankheni ena ndithu anafunsa nalilemba ah, john ku area 47 mwanena kuti toti anthu tiwapanga konfisi bwanji chifukwa ana- anagwira zina ndiye tiwapanga convince bwanji kuti abwerere mu this right eh, right thinking uh, tipitiriza a john kufotokozera pa radio mwinanso kufotokozera ma forum ena Eh, mwina ena ayamba kale kufotokozera bwino ena ayamba kumvetsako so kuti, ah simmamvetsa eh, zamvekako eh, koma nawo eh, uh, it's, eh, it's very technical muona a wise a joel wise Eh, zimene anena episkopi mm. a ku malawi mm. mwamva mmene a joel wise amvetsera angobwereza uthenga wa papa so uh, we, we still have ntchito a lot of work to do mm -hmm. eh. Mm -hmm, sure. Hey, eh, hey. So ineyo kuyankha kwa kwa awawa amene mwanena mwati ndani a John Joel eh? bambo anena kuti tipitiriza kufotokozera koma ine ndingonena kuti amati kutsutsa galu nkukumba mm -hmm. Eee muona mpingo ndithu kuti palibe wansembe amene azidalitsa maukwati oterewa Eh, pa dziko lonse ndithu zimenezi nzoletsedwa ngakhale kuchokera ku chikalata chimene apapa analemba olo mwina ndingowapanga challenge kuti ah, ngati ena mwina ali oti afuna kudalitsa ukwati oterewo angopita parishi iliyonse kukapempha kuti mutidalitsire ukwati wathu zimene akakumane nazo nzomwezo Eh, akaziona. akaziona konko Eh, akaziona wansembe wa- wachikatolika sangadalitse ukwati ndipo zimenezi tiziona ndi anthu amene akukayika tizionera limodzi now uh, bambo uh, chizule ndi mmene labwerera funso la uh, john ku area 47 kodi ndi anthu ati amene akuyenera kupangidwa convince chifukwa kutengera ndi zimene zikuchitika pa social media mm. zikuoneka kuti akatolika ambiri ali mbali yo- yo- kufotokozera mm. ndiye kodi tili ndi ntchito yambiri bwanji mm. tikunena kupanga convince ndani ya yeah, samu funso wafunsa labwino kwambiri mm -hmm. um, anthu amene akuyenera kuti apangidwe convince mm. ndakatolika poyamba ndi mm -hmm. ena akufuna kwabwino kufunira katolika ndi chikhulupiriro chawo zabwino mm -hmm. izi nzimene ndinawuzanso akhristu ena kwina kuti ah, musayembekezeretu kuti um, anthu onse ape- a- angakambe zabwino amatinyoza kale za kupembedza amayi- mafano kupembedza amayi mariya ngakhale pa nkhani iyi ena atengerapo mwayi waukulu kuti anyazitse mpingo wa katolika ndipo anyazitse apapa anyazitse maepiskopi athu ndiye asayembekezere kuti zimene zingathe ayi akatolika onse tiyeni tidziwe kuti ena akukamba iziwa ndi adani athu anthu amene ali mwina odana ndi chikhulupiriro chathu komanso chipembedzo chathu ndi anthu amene ife tikuyenera kuwapanga konvinsi ndi akatolika ndipo ngakhale Lamulungu likubwerali tikafotokozera m'matchalichi ku Chitedze ndauza kale kuti sande tikufotokoza Tupanga mwakathithi zimenezi. nkhani imene tikufotokozerani ndiye iwo asadandaule Tikapemphera ifeyo ku Chitedze. tafotokozera akatolika Tikajambula ndipo misa. waziza. eh. zikomo kwambiri Misa- tathokoza kwambiri so a john nkhani ndi imeneyo kuti palibe mpata wambiri oti kupanga konvinsi anthu amene sali mchikhulupiriro koma amene ali mchikhulupiriro akuyenera kumvetsa chifukwa choti akuzitsata kuyambira Ena pachiyambi zikuchitaonetsa ena kuti akusankha kuti asamvetse ehe Nde you kubwereza can't- pamodzimodzi eh, you- you can't waste your energy On Ya anthu that. amene wanena kale kuti ayi naye ayi sini Chabwino, Yeah. tili kumapeto kwa programu yathu koma mutu wa nkhani ndiye kuti kodi africa ikuti chiyani koma imene ikuyimirira africa ndi, ndi malawi kumene aepiskopi aku malawi ayankhula chani munakambapo kale zimene ayankhula aku zambia zimene ayankhula aku kenya tonsefe tili mu region imodzi ya AMECEA uh, kupanga summary eh, bambo chizule ndaona mwagwira kale microphone africa ikuti chani Ah, africa kutenga ndi akatolika akatolika ku africa asonyeza kuti Ilili sivuto lalikulu. Kalata iyi ikuyankha ma pastoral challenges amene ali ku ulaya mm -hmm. monga aku kenya achita onena kuti ah, izi sitikuona kuti ngakhale ndithu zili kwambiri ku, ku ukoko kunoko si vuto mm -hmm. ndiye apapa ndi ku vatican sanalakwe kuti apereke yankho ku, ku, ku mavuto amene kumeneko akumana akumana nawo nawo ndikufunsa and ineyo eh, ndikufunsa and i'm very sure kunena kuti chikalata chimenechi kumeneko chathandiza ife tinamva kuti ansembe ena anayamba kumanga maukwati kumeneko ndiye kuti amenewo aletsedwa ndi chikalata ichi Amene amakayikira kuti sangalandire ndi kam'dalitso kakang'ono komwe kumenekoko, monga azathu amene ali m'maukwati osakhala bwino, maukwati a amuna okhaokha, nawonso athandizidwa ndi chikalata ichi. Kwa ife kuno moyo upitilira chimodzimodzi monga kale. Nde Africa ikupereka uthenga onena kuti ah, ifeyo kunoko izizi si bvuto kwenikweni. Ndiye I think ah, ndi njira yabwino imene maepiskopi athu a ku Malawi komanso Uh, ena onse mm. uh, akuno ku africa akutenga mm -hmm. uh, chifukwa ndi, ndi chi- chinthu chabwino kwambiri kuti ti- tiziyenda ndi zimene ifeyo tikukumana nazo chifukwa sitingangolowera nkhani ya anzathu imene siili kutikhudzako ndipo tayamikire kwambiri maepiskopi athu kuti s- anali very swift and prompt uh, poyankha uh, uh, msangamsanga ndi kuwunikira anthu awo kuti ifeyo kunoko izi zizi tiyenda motere zimene ndikukhulupirira kuti anzathunso amchigawo chino cha africa mwina akutengerako ti mfundo tina kuchokera kwa ife ah, ngakhale ti dziko losauka koma ah, Zikuoneka kuti tinayamba ndithu. akute- tina- tinatsogola kwambiri Eh, kwambiri. Ah, very swift and prompt. Ah, tiyayamikire maepisikopi athu mbambande kwambiri M'manja Amene mwawo. ali kwambiri Tambala ndi anzawo mbambande Ah, zonadi Eh, ndili ndi- ndinali ndi chidwi kwambiri ndi imene analemberanso kalata yawo aepiskopi aku kenya okay eh, pa mfundo zawo anenapo mfundo yana- yakunena kuti zionetsa kuti kuli confusion kuli kusokonekera ku maiko amene ndi otukuka Ehe. zimenezi zikubweretsa eh, chiopsezo chakuti chifukwa chakuti ife ndife amphawi iwo atenga advantage ya kutukuka they want to influence ngakhale zoyipa zimene siti- sizili mu culture yathu sizili mchikhalidwe chathu Mukuona zimenezi mpang'onopang'ono eh, eh, chikonferensi china anena kuti zikukhala ngati ni propaganda zikungolowa pang'onopang'ono choncho chifukwa tsiku lina tidzapeza kuti avomera Ehe. akuluakulu athu ampingo basi under pressure basi kuti ah, Kena basi. kungogwetseramo, Ehe. chagona. Ndiye kuti, ah, confusion imene ikuchitika kwanzathu zinthu zimene tima- tikuzi- timazitenga kuti ndi, ndi, ndi tchimo akuzidalitsa kuti zikhale ngati si tchimo mukuona they are even failing kuti afotokozere kuti koma eh, tiziwalimbikitsa kuti azi, azi Asinthe. a- asinthe Mm. sakunena Kulibe- Ah, sakuyankhula sangakwanitse sa- sakunena zimenezo chifukwa iwo anavu- anazivomereza kumene kuti ah, basi that's the style of life ndiye tikamati asinthe ndiye kuti it's like you are hitting on the core so basi angokhala chete kuti ah basi tizingowavomera basi You- you- you- tisawachite encourage to, to change that's the surprising thing nacheza ndi bambo andrew kaufa uh, i think eh, anali nawo ndi ambuye tambala ku mu oktoba ku uh, msonkhano waukulu wa No- synod. November. Yes, November. October actually. October, yeah, yeah, yes, October, yeah. October. A- amakamba kuti i think eh, mpingo watsala ku africa ukoko ndoti kulibeko chikhulupiriro chachikulu iyayi I, i don't know ndi zimene zikuchitikiramo plus zimene mukunena mwina muka O- of course sam kungoti anzathuko kwangokhala kuti ali kwambiri democratic and ma rights kwambiri palinso gulu lambiri limene sikugwirizana nazo izizi kumeneko mm -hmm. alipo ena no they are very conservative ndi maphunzitso a mpingo mm -hmm. tradition mm -hmm. ya mpingo chabwino mm. uh, sam ndiyankhulanso kuti e, eh, tinene timalize bambo uh, chifukwa ndimafuna ndimalize motere kuti mm. omvera adziwe kuti nkhaniyi yasokonezeka kwambiri chifukwa cha propaganda ya international media okay. imene yapanga influence media yathu yakuno mm -hmm. kuti isokoneze zonse chifukwa kalata ija sinanene kuti mpingo wa katolika wavomereza ukwati wa amuna okhaokha akazi okhaokha koma international media ndi imene yavomereza ndiye ndikufuna omvera amvetsetse kuti pali kampeni yayikulu imene ilipo pa dziko lapansi ndimayang'ana pa google ndi mwina pali actually ma organization more than 100 amene alipo kuti alimbikitse kuti maukwati amuna okhaokha akazi okhaokha akhalepo omvera azindikire kuti mpingo wa anglican madera ena ndi ena ada- adautha kale kumenekoko azibusa awo ena amakwatirana amuna okhaokha eh, amamanga ukwati amamanga ukwati kumeneko zidatha kumpingo wa assemblies ndi chimodzimodzi a ku sda nakonso zalowa mapentekosto nakonso ayamba kukambirana koma akuona kuti uh, challenge yayikulu stumbling block pa nkhaniyi ndi mpingo wa katolika umene wayima njii kwambiri kwa zaka zonse kunena kuti maukwati amenewa ayi ndiye panopo they are channeling a lot of uh, a, a energies kuti aphwasulenso kumeneko chifukwa akangophwasula kumeneko ndiye kuti basi zatha ndiye ah, iyi ah, izizi ti- ti- tiyenera ndithu kupemphera zolimba komanso ti- tiime nji pa chikhulupiriro chathu Ah, apapa francis ineyo ndikuona kuti ali pa dilemma yaikulu kwambiri ambiri akuona ngati kuti a munthu wopusa chani koma um, iwowo ali pa chipsinjo chachikulu chonena kuti he is living a lot of, I mean, he is receiving a lot of pressure from ndikamakamba za pressure is from big people who are influential monga anena abambowa akukamba zakuti anthu wosati ambiri koma ndi anthu amene amapanga influence a, a, a, za ndalama za pa dziko lino mm. tikamakamba za mpingo wa katolika kwambiri mm. mabungwe ambiri othandiza zinthu za katolika crs mm. miva mm. church in need tikukamba mm. za germany belgium america mm. and kumeneku nkumene asokoneza kaye poyamba ndi cholinga choti apange pressurize mpingo ndiye ndimafuna tidziwe kuti pali kampeni imene and kunoko ikubwera kunoko nkhani ili kukhotitu afuna kuti ngakhale mdziko muno malamulo athu a amuna okha okay so eh. this campaign is there ndiye ndi ntchito ya ife tonse kuti tiime nji ndi kuima pa chikhulupiriro komanso pa choona chabwino ndimalize motero ndathokoza kwambiri bambo chizule bambo chikanya mumalize motani abambo amaliza bwino mawu ndi omwewo ndithu tipitiriza koma kumakumbutsana kudziwitsana ndipemphe atola nkhani anzanga kuti nkhani makamaka za mpingo zikatuluka Eh, osangojowera kwambo- kwambo kufotokozera funsaniko amene amazidziwa ampingowo mwaona mmene tasokonezera anthu m'chikalata cha papa kunena zina mtolankhani walemba zina please Nino Kusankha sindino- mitu. sindino achamani kodi atolankhani komatu achikatolika. ayi achikatolika Achama ndi asamuwa, eh. achamas

ena achoti i think you- mm, anakhuzumuka munthu pamenepo mukhoza kuona kuti ndi kuti i think uh, alipo ena bungwe la akatolika. Alipo atolankhani ena- akufuna anda- alipo kwabwino. ena nda anzeru kuti bungwe la atolankhani akatolika ndilothandiza Ayesetsa. Eh, likuthandiza akumatithandiza muzambiri sapa muli apa lero tithokoze kwambiri pamenepa ndi pa mapeto pa zokambirana zathu nkhani yakuti timafuna tikambirane zimene africa ngati mpingo wa ku africa mpingo wa katolika wa ku africa wakamba kudzera mwa atsogoleri a mpingo m'maiko m'menemo taunikapo makalata atatu ku malawi ku kenya ku zambia komanso tinali ndi kalata yachilendo ya ku asia ku philippines imenenso, uh, inakambidwanso mpulogalamu of course imeneyi sam kuli kuja- you can't expect eh, kuti angavomere direct um, mipingo ya ku east mm. eh, ku russia ku, ku, ku philippines iko mm. eh, sangavomere mm -hmm. you expect kuti anthu aku america mi- ma diocese aku america ku belgium ku germany they will go with the pope mm -hmm. eh, Ah, koma ena ah, bishop wa ku chicago wakaniratu wane- waneneratu kuti- Waneneratu. Ah, palinso ak- ak- diocese ina ya ku Kana- ena angolemba ma archdiocese Yes. apanga ma conference ayi Yes. angochita chifukwa Kutengera akudziwa ndi kuti diocese yawo. eh, akudziwa kuti mm, conference yathu ine- ine sitikamvana ndingolemba ndekha basi diocese nkungolemba okay Eh, ndi zimene Chabwino. akuchita ena amene mwatitsatira bwino ndikhulupirira kuti zimenezi zathandiza uh, kuti mudziwe zimene zikuchitika mu mpingo kuno ku malawi aepiskopi akuno ku malawi alemba kalata yonena kuti kuno sizichitika ndiye mutu wa nkhani wa kuno ku malawi Zambianso anenanso. ku zambianso anena choncho nanga ku kenya ku kenya anena kuti- ku zambia anena kuti achedwera eya kuti mpaka na Abaganiza. abaone. ku kenya a- a- a- agwirizana ndi zimene alembapo koma aneneratu zakuti atsindikanso kuti ukwati ndi Mpaka- wapakati pa mwamuna ndi mkazi ndi mkazi ngati basi. kudalitsa zingokhala kuti kudalitsa munthuyo osati ukwati eh. Mhm, chabwino ndi akudandaula kuti maiko olemera musokoneza zinthu maiko olemera akusokoneza zinthu nkhaniyi ndi yayikulu kwambiri tikhoza kumaliza ndithu mpaka mmawa tikukamba chifukwa zu- zikupita mwambiri ndithu pali anthu ena amene alakwiridwa akatolika alakwiridwa kunyozedwa Eh, kwambiri. kutukwanika ndipo umalitiri ndiye umenewu tithokoze kwambiri nonse amene mwatukwanika chifukwa cha dzina la ndiye mulungu pali akatolika ena kuti basi ndi kakolona ndiye ti- tizingobisa Ah, pali nkhani apa anzanu amaphedwa Eh. amaphedwa kubayidwa enawo pali nkhani apa tiyeni tituluke mwa unyinji Ah. krismas ikubwerayo osachita manyazi yesu ndi wathu ndithu tithokoze kwambiri pamenepa ndi pa mapeto pa zokambirana zathu catholic perspective ya lero timapitiriza nkhani imene yatenga ndithu mwina masiku atatu ikukambidwa koma chifukwa ndi nkhani yotikhudza kwambiri koma tafika ndithu pa mapeto pa programuyi tikakhalanso ndi zina tikhale tikubwera chifukwa mapulogalamu okhudza nkhani pano nda nkhaninkhani zikomo ine ndi sam kuti tinali limodzi bambo chizule zikomo kuti munabwera ndi kuyikapo mlomo pa nkhani imeneyi zikomo kwambiri sam zikomo bambo chikanya tathokozatu pokatoleranso nkhani mtchire tathokoza zikomo zikomo usiku wabwino zikomo zikomo